Адлер дыпхырыкӏыу Тӏуапсэ лъэныкъуэкӏэ дыкӏуэу аращ. Епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм Адлер деж иӏащ Ард къуажэ жиӏэу Ард Абхъаз лъэпкъ цӏэрыӏуэр зыдэса къуажэр. Абы къыщежьащ къалэм и тхыдэр. Адлер деж къухь тедзапӏэу тӏу иӏэу, сату ӏуэхухэм фӏыуэ зыщиужьауэ къекӏуэкӏащ. Жыгейр куэду ирашырт, пхъэщхьэмыщхьэхэр, тутыныр арат. Минрэ щийрэ блыщӏрэ и гъэм Адлер къыдагъэтӏысхьауэ щытащ Молдавием, Грецием, Грузием щыщ цӏыхухэр, апхуэдэу урысхэр. Мы къалэм къыщыщӏэдзауэ Тӏуапсэ нэс километр щитӏым зэрынохьэс. Хы ӏуфэм ӏут къалэ нэхъ къацӏыхухэм ящыщщ Тӏуапсэ. Мыбы и гъунэгъу дыдэщ Агуий жылэр. Мыр шапсыгъ жылэ нэхъ инхэм ящыщщ.

Сэ сщӏэрэ геометриер? Хьау! Еджакӏуэхэм я махуэм и щӏыхькӏэ къызэрагъэпэща пшыхь щекӏуэкӏыу аращ Агуий щэнхабзэмкӏэ унэм. Еджакӏуэ цӏыкӏухэм анэдэлъхубзэр яӏурылъщ, нэхъ лъапӏэр аращи. Минипщӏ фӏэкӏа мыхъу шапсыгъэ адыгэхэм я дежкӏэ мыхьэнэ ин зиӏэщ я бзэкӏэ мыпхуэдэ зэхуэсхэр зэрырагъэкӏуэкӏыр, я лъэпкъ фащэм, я щэнхабзэм пщӏэ хуащӏу щӏэблэр къызэрагъэтэджыфыр. Апхуэдэу щыт пэтми, я гум къеуэу куэдым къыджаӏащ цӏыкӏухэм, псом хуэмыдэу хы ӏуфэм гъунэгъуу ӏус жылэхэм епхауэ жыпӏэмэ, я бзэм урысыбзэр къазэрыфӏытекӏуэр. Зэуж жыбгъупшэжу мощтэу Хьидунар зэрыкӏуэм дэ зэкӏуэу зыпыгуэн зыпымыгъанэмэ, илъэсы

Кагуукъумэ дауэзощхэми шэнэу тхэлъыгъэхэр къэнэжыгъэр къызэбгъэнэжыным иужы уитын фай? Ащ иуж тит ары ди ӏофшӏэныр. Мо соплъри, мыр Къэбэрдейм псоми яцӏыху Хьэти гупыращ, итӏанэ Хьэцӏыкӏу Мадинэ и фащэ псоми къацӏыхуауэ щытщ. Ар сэ апхуэдэу зэпыщӏэныгъэ фиӏэу, Къэбэрдейм фадэлажьэу апхуэдэу щыт? Къэбэрдейм щыщу Мадинэ уже зы илъэсэп.

Урысыбзэ зэи ебгъащӏэ. Тхылъ щыжимыӏэм нэхъыфӏу псалъэт. Хьау нэхъ дэй мэхъу зэпыт, урысэ ебгъэджэну нэхъ ащӏэх адыгэм нэхъыу. Ауэ тощтыми егугъухэр щыӏэх, зэрагъащӏэх ятӏонэ классым тхыбзэр тоубли, тхыбзэри тӏэкӏу ящӏу зэдащӏэ ядащӏэу. Тхырэ тхэну еджэну тфыгъэсэпщымэ, ну а фэщхьафу историе е культурэ фэщхьафхэр хабзэ адыгэмэ ахэлъэхъи мэкӏэ-макӏэу.

Урысейм фэ лъэпкъ, зи бжыгъэр мащӏэу, малочисленнэ жыхуиӏэм фыхибжауэ щытщ. Абы ипкъ иткӏи зы ӏэмал гуэрхэр, хуитыныгъэ гуэрхэр, мыдрейхэм емыщхьу, зи бжыгъэ куэдым къыватауэ щытщ. Абы ифӏ гуэр къыфлъэӏэсрэ, зэхэфщӏэрэ?

Шапсыгъхэр зэрыгушхуэ спортсменщ. Урысейм дзюдо бэнэкӏэмкӏэ сборнэ гупым хэтщ. Японием щекӏуэкӏыну дунейпсо чемпионатым хагъэхьащ. Шапсыгъым спорт ӏуэхухэмкӏэ комитетым и унафэщӏщ. Ти бзэр дгъэкӏуэдыжырауэ пыди ти диалектик зэрыщӏхэм ехьэлӏауэ тырекъуэ. Адыгэ кӏэлэцӏыкӏухэр я бзэр ящӏэжырэп. Тыхэкъуадэ мы.
Фигъэгузавэу щыт абы бзэ теухуауэ щӏэблэ цӏыкӏухэр гъапщ. Къины, кӏэлэ цӏыкӏухэр, ну унагъуэми боу ехьэлӏа ар. Кӏэлэ цӏыкӏу унагъуэ къызыхэкӏым ятэ, янэ, и тэтэжь, и нэнэжь рамыгучыӏэхэу зыхъукӏэ кӏэлэ цӏыкӏуми тэдэ щищӏэн. Школ акӏуэ, детский сад акӏуэ арэу школэ, детский садэ афиз зрагъэщӏэн лъейщтэп унагъуэм бзэ имылъу зыхъукӏэ.

Адыгэу нобэ мащӏэщ дэсыжыр мыбы. Ныкӏэпсыхъуэ Новомихайловская къалэ цӏыкӏум ӏэпхъуэжащ дэсар къэнэщӏагъуэ щымыӏэу. Адыгэм и тхыдэм лӏыгъэкӏэ зи цӏэр къыхэнауэ щыт Къаджэбэрдыкъуэ Мухьэмэд лъапсэкӏэ Жьыбгъэ щыщщ. И жылэм, и унагъуэм и хъыбар дрегъэдаӏуэ Жьыбгъэ щыпсэу Щхьэлахъуэ Кърымджэрий. Си анэр мы сэры техникум сыкӏэсым трахыгъагъ картэр.
Сурэт дахэщ. Мыдэ картэр. Хэтхэ япхъу уи анэр? Унагъуэцӏэр. Коблмэ япхъу.

Ари дэ икӏи къикӏон фӏа ецӏэкӏым нежбэу. Нэ адыгэ щӏыпӏэу щытщ пэжкъэ, адыгэ къуажэ щысауэ пасэм.
Адыгэхэр пэкӏэ дэсыгъэх. Илъэс дапщэ хъуа удэс уэ мыбы? Илъэс щэкӏырэ плӏырэ хъуа сыдэс. Нтӏэ а унагъуэ зыбгъупщӏ дэсыр дэсура, хэмыхъуу? Ай, хэ, сэ сыкъыздэхьэм афиз дэсыгъэп? Хьэджэ Нэмыр последнее времэм нэхъыбэ къыхэхъуагъэр. Кӏуэуно чылэ щыт Новомихайловкэм. Ай бэ цӏыф адыгэ дэсыбэт.

Лъэпкъ цӏыкӏу мис лъэпкъ мащӏэ шапсыгъыр къапщтэмэ, мыдрей зэлъэпкъэгъухэми фапэ жыжьым дей фыхэпхъауэ щытщи, зыгуэркӏэ илъэсипщӏ дэкӏым, илъэс тӏощӏрэ пщӏырэ дэкӏмэ, бзэр мыкӏуэдыну пӏэрэ, дахуэдэу хэплъэрэ абы? Мощтэу тэ тызыхэсым фэдэмэ, рыкӏуэдын лейщт, адыгабзэр, ну чылэмэ макӏэ адэс хэхъумэ. Ауэ адэкӏэ чылэхэмэ ахэмэ ащыкӏуэдыщтэп. Ащыкӏуэдыщтэп. Нэхъ чылэшхуэ бэ зыдэсхэр адыгэхэр ахэмэ кӏуэдыщтэп.
Жьыбгъэ дэсхэм ящыщщ Нэхей Хьэзрэт и унагъуэри. Къызыхэкӏакӏэ бжьэдыгъущ. Шапсыгъым къызэрыӏэпхъуэжрэ куэд щӏащ. И лъэпкъым и тхыдэми къэкӏуэным хуэгумащӏэ цӏыхущ Хьэзрэт. И унагъуэри абы щӏепӏыкӏ.
Мо, доплъри, уи унэр музей хуэдэщ. Адыгэр сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи къэзыгъэлъагъуэ документми, сурэту щӏами, тфӏэгъэщӏэгъуэну доплъ. Мис мыбдеджэ мы сурэтхэр хэт зыщӏар. Мы сурэту слъэгъухэр къэзыщӏыгъэхэ

Школым и еджапӏэхэм директоркъэ къыщыщӏар Апэчкэ.
Тӏуапсэ куейм дыблэкӏыу дыздыдыхьахэм ящыщщ Псыбэ жылэри. Псы цӏыкӏу куэд къыхолъадэ жылэр зыӏус псым. Унагъуищэрэ щэныкъуэрэ дэсщ. Мыбы адыгэу. Хы ӏуфэм нэхъ и гъунэгъу жылэхэм еплъыту щытмэ, Псыбэ дэсхэр псэуныгъэкӏэ нэхъ гугъу ехьу щытщ. Щэнхабзэмкӏэ унэм и тетщ Ӏэкӏыхъу Рэмэзан. Мы культурэм и унэр Псыбэм илъэс минрэ щыбгъурэ тӏокӏытӏуэ ем агъэуцуагъ. Зауэ ухыгъэ, зэошхэр ухыгъэу, чылэм дэсхэр зэрэугъуей, колхоз щыӏэу,

Мы щӏыпӏэу фызытетыр, мы хьэкӏэщыр зытещӏыхьар къэралым сыкъызэрыкӏуэжам щхьэкӏэ щӏыгур сэ къызитати. Дэ езым мыхуэдэу гъэмахуэ хьэкӏэщ цӏыкӏу тетщӏыхьауэ ди унагъуэ ди гъусэу дыщопсэу. Фэри фи хэкущ, фэри фи щӏыгущ мы фыкъызытеува щӏыпӏэр. Дэ дызэлъэпкъэгъущ, дызылъэпкъщ. Кавказым ис дэтхэнэ зы цӏыхуми и хэкущ мыбдежыр.